Bhain Cúil Irra an Leathros stair amach anuraidh nuair a bhuadar Craobh Chonnacht don chéad uair. An éireodh leo seilbh a choimeád ar Chraobh Shligigh i mbliana? Nó an éireodh le Gaeil na Seamróige an Cluiche Ceannais a shroisint don chéad uair le breis is tríocha bliain anuas? Mícheál Ó Drisleáin a bhí i mbun tráchtaireachta.
Slua an-mhór bailithe isteach anso tráthnóna i mBaile Easa Dara agus, bhuel, tá an dá thaobh ag iarraidh Craobh Shligigh a thabhairt leo i mbliana agus atmaisféar iontach ar fad. Deis ansan ag Cúil Irra an Leathros. Dar ndóigh taithí ar na hócáidí móra acu siúd agus tá sé sin thar an trasnán. An-chúilín ar fad ag Niall Murphy. Seo caite an iarthar tríd ag Gaeil na Seamróige. Ag iarraidh socrú isteach sa choimhlint ansan. An pas imithe trasna agus ag an deireadh imithe isteach. Ceist raibh sé sin thar an líne agus go deimhin bhí. Sea tá an maor díreach ansan cinntithe. Chímid arís. Urchar d'iarracht ansan. Agus ag an deireadh, an maor sásta gur thrasnaigh an pheil an líne agus cúl ansan ag Dylan McDermott ag tús na himeartha. Tús bríomhar go cinnte anso tráthnóna. Díshealbhú maith ansan ag Cúil Irra Leathros, an ceann san oibrithe amach go dtí Barry O'Mahony. Deis ar chúilín aige siúd agus dhá phointe mar thoradh ar an iarracht sin. Ard-scór ag O'Mahony. Dhá chúilín eatarthu i gcónaí anois agus tús spleodrach ag an dá thaobh. Tá iarracht dhá phointe ag teacht isteach ón lán tosaí, Niall Murphy. Sárscil ansan aige. Deacair é a smachtú anso tráthnóna. Na Seamróga ag teacht babhta amháin eile. Lee Deignan an turas so. Tá na maoir ag faire. Tá sí ag tuirlingt thar an trasnán ag an deireadh. Ard scór ansan. Tá muid ag dul ó cheann ceann na páirce. Smachtaithe go deas ansan ag Mark McDaniel. Fé bhrú a rinne sé cur isteach go dtí an áit contúirteach agus tá sé imithe isteach sa líontán. Sár chúl ansan. Fad go leor le taisteal ach tá sé aige agus bhuel Cúil Irra Leathros ag déanamh go maith ag an staid seo. Tá siad ag siúl tríd an-éasca ar fad anso. Brú ar Ghaeil na Seamróige agus ag an deireadh tá an tarna cúl aimsithe ansan acu. Ró-éasca ag siúl tríd ansan mar a chímid urchar d'iarracht ansan ag Ross Doherty. Ach i ndáiríre bhí cosaint gan a bheith iontach ansan ag Gaeil na Seamróige. Agus scór ag teastáil anois chun iad a shocrú ag tús an dara leath, an ceann san ag casadh agus laistigh den chúl ag an deireadh, Conor Sheridan le hiarracht dhá phointe ansan aige agus iad ag maireachtaint sa chluiche in ainneoin na cúil a bheith géillte níos túisce. Briseadh ag an deireadh ag Cúil Irra Leathros, íseal fad na talún agus an cúl ag Seán Murphy ag an deireadh. Bhí an t-ádh leis go leor cosantóirí thar n-ais ach an tríú cúl anois ag Cúil Irra Leathros. Agus iad sa tóir ar thrí craobh as a chéile anseo i Sligeach, ar thaobh eile na Gaeil ag teacht babhta amháin eile. Brú ansan agus calaois bhuel tá an maor ag dul isteach ansan agus Gavin Cawley chun cic éirice a bhronnadh anso agus deis iontach ag Gaeil na Seamróige anois chun é a thógaint. David Quinn. Cic ansan stoptha aige. D'oir obair mhaith ag an cúlbáire agus le glanadh anois ag Conor McDonagh. Agus ag a deireadh, iad ag teacht amach diaidh ar ndiaidh, ach an réiteoir ag a deireadh tar éis comhairle a lorg leis an maor agus é á rá gur tháinig an cúlbáire Keelan Harte den líne agus le tógaint arís ansosa agus neadaithe sa líontán ar an tarna iarracht ag David Quinn, an captaen leis an gcic éirice. Agus iad go mór thar n-ais ins an cluiche anois tá brú ar an gcaptaen, David Quinn. Iarracht dhá phoinnte ag teastáil chun na foirne a chothromú annso i mBaile Easa Dara agus sin mar atá déanta! Dhá phoinnte ansan sárchic ag an deireadh ag David Quinn. Agus an fheadóg dheiridh séidte annso, beidh lá eile ag teastáil chun na foirne seo a scarúint óna chéile tar éis ardchluiche ceannais, críochnaithe ar comhscór.